ifo chakpi Wọọ. o nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. o nwere otu mgbe Otu mgbe ruo. ihe a bụ akụkọ mere eme na obodo idu na ọba a bịa n'obodo idu na ọba e nwere otu ọgaranya nọ n'obodo ahụ ọgaranya a mụtara ụmụ abụọ ụmụ nwoke abụọ ọgaranya a nwere ihe niile eji ebi ndụ ihe ọbụla bụ ihe oriri nweghị nke na-akọ ya o nwere ego o nwere akụ na ụba ị chọọ ịta anụ ụbọchị niile ị ga na-ata ị chọọ ịdị na-ata azụ ogologo ụbọchị niile ị ga na-ata ihe ọbụla bụ ihe eji ebi ndụ eji enyere ndụ aka ọgaranya nwere ya ofuma ofuma N'ime otu obodo ahụ kwa nwekwara otu onye ogbenye nọ n'obodo ahụ. Onye ogbenye a mụtara naanị otu nwa nwoke. Onye ogbenye a enwechaghị ego. Oge ọ dapụtara ha na akị ka ha ga-ata, ha ata akị were lakpuo. Ụbọchị ọ dapụtakwara na ọ bụ garị ka a ga-aṅụ, ha aṅụkwana ya garị were lakpuo. Mana otu ihe pụtara ihe bụ na Nwa nwa ogbenye a na nwa nwa ọgaranya a nke diọkpara, ha abụọ bụ ezigbo enyi. Ha abụọ na-achị, ebe ị hụrụ nke a ka ị ga-ahụ nke a. Enyi ha abụọ bụ ahụghị ma erighị. Ha abụọ na-achị nke bụ na ha megidere baa onwe ha aha aha ha gụrụ onwe ha bụ okoo nwa nwa ọgaranya na-akpọ nwa ogbenye okoo nwa ogbenye na-akpọkwa nwa ọgaranya okoo okoo a ha abụọ na-akpọ onwe ha meziri ndị bi n'obodo amachaghịzi aha ha n'ihi okoo bụzi ihe a na-akpọ ha maka ọ bụ ihe ha abụọ na-akpọ onwe ha Ọ na-abụ nke nwa ogbenye sichaa nri, ọ bụrụ na akị ka ọ ga-ata, ha tichaa akị, ya o nwere n'otu ogologo osisi ha abụọ na-arịbọ. Ọ bụrụ na nke ogbenye sichara nri, ya aga rịbọrọ n'elu osisi ahụ na-akpọ enyi ya nwoke, "M na-agụ ihe unu ga na-ekwere m bụ nwa mmiri na-eru warara, nwa mmiri na-eru warara."

Ọ hapụga ihe niile ọ na-eme wee gbara gawa. Ha agaruo tawa akị ahụ nke onye ogbenye tiri. Mana iwe na-ewe onye ọgaranya a na nwunye ya n'ihi na ha atụghị anya na nwa ha nwoke ga-aga na-achị ọwị nwa onye ogbenye. Ọchịchị ọwị ha na-ewu nne na nna ya iwe mana ọ naghị ele ha anya ma ọ na-ewe ha iwe ma ọ bụ na ọ naghị ewe ha iwe ọ bụ ihe na-eme ya obi aṅụrị ka ọ ga-eme o ruo otu ụbọchị okoo nke nwa ọgaranya a ewere gaa sinwe nri oge okoo sichara nri ya arịbọrọ n'elu osisi ahụ werekwa kpọọ okoo enyi ya nwoke

Olu Okoo enyi ya nwoke ya ebihapụ ihe niile ọ na-eme were gbara gawa ebe ahụ a na-akpọ ya. Oge ọ garuru hụta enyi ya nwoke, ha abụọ esoro were gama be ha. Oge ọ garuru, o bupụta nri edenwere ya. Ha abụọ wee malite wee riwe. Ha na-eri, ha na-achị. Nwunye ọgaranya ahụ wee taa aka n'eze. were sị ya bụ ihe a ka ụmụazị a na-eme ya aga kọọrọ di ya ihe anya ya hụrụ ha sị na ha ga-ama ihe ha ga-eme iji wee mee ka ọyị ha abụọ wee bụrụ nke kwụsịrị akwụsị ka egbochie ya ka ejiri oge wepụ aka enwe n'ofe tupu ya ghọọ aka mmadụ okoo na enyi ya nwoke amaghị na agwọ nọ n'akịrịka ha amaghị na o nwere ndị na-echere ha echiche ọzọ O ruo otu ụbọchị, ha asị Okoo na ọ ga-aga ikwu nne ya, mbụ onye ọgaranya ahụ na nwunye ya. Ha akpọrọ Okoo wee sị ka ọ gaa n'ikwu nne ya nọtụkwanụ nwa obere oge na ọ ga-alọta. Okoo ekwe. Ọ sị mba, olee ka o esi ga-ahapụ Okoo? Ha asị ya na ọ ga-agarịrị ya. Ha akpọrọ ya kpọpụ kpọga ya n'ikwu nne ya, ya bụ umere nne ya. Oge Okoo gara umere nne ya, Onye ọgaranya a na nwunye ya were gaa n'otu nwa dibịa katara ahụ a maara aha ya n'obodo were sị ya ka ọ gwọọrọ ha ọgwụ nke ga-eme ka mmadụ abụọ ndị a ha hụ onwe ha ka ha na-asọ onwe ha asọ ka ha ghara ịdị na-emezi enyi na enyi ha na-eme amasịghị ha. Nwa dibịa wee meme njarịkata na njarịkata wee gwọma ọgwụ ya niile wee gwọchaa were nye ha sị ha na ha gaa ha were ya nwantakịrị Nwantakịrị tinyere ha na nri, na ha richa nri ahụ, onye hụ ibe ya, ya na-agba. Ha kelecha nwa dibịa, nyetụ ya obere ego wee laba maka na ego abụghị nsogbu ha. Oge ha laruru, ha agasime nri sime nri sichaa nri tọrọ ụtọ, tinye ya anụ buru ibu, tinye ya azụ, tinye ya ihe niile ga-eme ka nri ahụ tọọ ụtọ. Ha aga n'ihi anyaukwu ha nwere wee were ọgwụ ahụ nwa dibịa nyere ha were tekega na nri ahụ tinye ya nke ukwuu maka o che na etinye ya nke ukwuu na ọ ga-eme ha agaghịzi agbazi nda ha agaghịzi abịa ibe ha nso were ga were ya tinye ya nnukwu nna ya were gbara gawa n'elu osisi ahụ ha na-anọ akpọ onwe ha wee gbaruo rịbọrọ n'elu osisi

ya gbara wee gawa gagide wee ruo n'ukwu osisi ahụ ọ bụrụ nna ya ka ọ hụrụ ya jụọ ya kekwanụ maka okoo ya sị ya na okoo na-abịa ya bịa bịa rigodi nni ya kpọrọ ya wee gawa lara o bupụtere ya anụ na azụ o bupụtere ya ihe niile nwatakịrị sị na ya agaghị eri ma ọ bụ na ya hụ ya okoo ha ayọgide ayọgide ya sị nya rie na okoo anọghị nda na o nwere ike na ọ ga-abatakwa taa na ya rie o ruo echi na ọ ga-abata nwatakịrị wee kwere wee nara ha nri ahụ wee bido rinwe oge ọ na-eri nri ahụ nwanne okoo nke obere ị ma na ụmụazị na anụ adịka wee sị ya nya nyetụnụ ya nya kpọọ ya ha abụọ wee richaa nri ahụ were daa gbabie wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ oge onye ọgaranya ahụ na nwunye ya gbapụtara wee hụ na nwa ha nwoke na nwa ogbenye ahụ aghọọla ndị nwụrụ anwụ ha tie bechaa were gaa buru ha gaa lie. Oge Oko si n'ebe ọ nọ wee bata wee na-ajụ maka nwanne ya nwoke na Oko enyi ya nwoke, ndị obodo wee kọrọ ya ihe merenụ. Nwatakịrị a wee bee bee bee bee tụgharịa onwe ya n'ala. O kweghị ka a gụgụọ ya. na-ebe ọ dị ya ka ya soro ha nwụọ ọ naghịzi ekwe anapụ onye ọbụla nni ọ naghịzi ekwe eri nni ụtụtụ na ehihie akwa ka ọ na-arụ akwa ka o begidere begide begide begide o wee ruo n'otu abalị ya gaa n'ebe e lili okoo na nwanne ya nwoke were bido gụwa

wee si etu ahụ wee gbabiri wee daa wee bụrụ onye nwụrụ anwụ o wee bụrụ otu a ka okoo na nwanne ya nwoke na enyi ya nwoke si wee ghọọ ndị nwụrụ anwụ onye ọgaranya na nwunye ya agbara aka nwa onye ogbenye gbarakwa aka nwa wee bụrụ ọ bịara egbu m ga-egbu onwe ya ifo chakpii wọọ